oh the question now but first of all ị ma na m na-eme vidio oge ụfọdụ ụnụ ada na-eche na m na-ekwu ọnụ efu a watchịa m ka this judgment Akwa si wee bịa especially the fact that na e bujeburu ikpe na adjourn buru ikpe a to sometime April June so ibuchighatakwasị ya again na this February gosiri na o nwe condition ha nwa succumb to ịghọtago o nwere ike ọ wụ na oge mbụ ee ndị otu akpa mgba studio ha ee kele afa nke a na-eti egwu kele afa nke a na-eti egwu mbụ Mike Udegwu o nwere kele afa nke ọzọ nchetakwa afa a kpọ nya o nwere ike ọ wụ na ha na-asị ya ma jee park ha na-asị ya ekwena ekwena ekwena justice mana nwoke emena m vidio m mere oge mbụ sị gwanụ this guy eziokwu gwanụ this guy eziokwu gwanụ this guy na ọ kpara ebe ego si efu gwanụ this guy na ọ kpara ebe ego si efu na there is no responsible government ya pretend dịka ọ na ọ mahọ activities ọ wụ Akwa wụ onye Akwa wụ onye melu that thing Akwa wụ onye melu ndị changiri the system of dibiaship na Anambra State or another thing if not na South East or another thing a fụzie ya as a gold mine ebe a na-eji eburu ego wee were wee lụwa wee lụwa arụ niile dị iche iche

obviously government and the lawyer kwa ịghọtago ebe Akwa ya asị okay no need for me to be saying na mụ is not guilty I'm tired I want to but let us have a bargain and the, ọ na that plea bargain ka ya nọ wee spare asset this that guy yo na ya hapụrụ ihe a ga-ahapụrụ ya hotel ya and ndị otu number one

Ịghọtago. So now on their own part that they will accept the judgment. But the missing link here is ndị niile a maka na Akwa ekwugo na ọ ya agwọzi oke in fact na ọ ya alụsiri dibịa na ya eje demolish okwu agwụ kpụsị isi agwụ niile kpụrụ eje kpụfụsịa na ọ ya alụzi dibịa and he will be a good youth youth ambassador ịghọtago na anything concerning oke ite will never na ọ ya ekwutezi ekwute n'ọnụ ya again the question now is ndị niile ahụ nwezi oke ite ahụ dụ na nke Akwa o nwere onye na-echukwa over the almost one year and now and ite niile ahụ wee ruo today and Akwa wee nọcha sentence ya ite niile ahụ ya duzi what will happen to them does it mean that we will have more people thrown back to poverty does it mean that ndị niile nwe oke ite ahụ na ego ha ya agwụ they will go back to poverty does it mean that many of them will run mad as we all know na-ekwuli ite a na-adị echukwa echukwa ichukwa ha dị ite dị ite nwere ike kpawazi aga n'aga what will be the fate of ndị niile nwe ite ahụ ịfụ na wayo ka e gburu fa wayo ka e gburu fa ịfụ o nwe ọnụ ka among mmadụ 20 bịara ka ị ghara ịsị m na o ru mmadụ 4 or 5 ya akụba by luck e welukwa ego ndị ahụ na-eweta wee na-agbara effizy but the most part of ego eji eme ọkanga niile wee gị kwụtalụ ego ahụ iwetalụ ka e wee rụọrụ ọrụ wụnye ahụ the most part of ego eji eme ọkanga niile a wayo a na-egwu ndị mmadụ egwu mana ife na-ewe m iwe ụlọ ụmụnne anyị hapụ ebe ha ya ada ekwu okwu ha na-asị ụka ji kwụsị ụka ji ghara ịsị ebe a webe mata asị supposed ibu agha aggressively because na ọmanọ ndị a na-asabotage culture and tradition of our people our people na-efiruzi na omenala anyị wee fa wanyị na ọha ifa not ụka ikwugo na ụka wụ omenala ndị bịara abịa ọ foreign tradition ka ọwụ efozie ndị na-asabotage nke anyị i mechie ọnụ ewere ihe na-egwu ụmụazị be anyị wayo so this will be a lesson to so many others mana amakwa m ọkwa asị ka m maa ya ọkwa ọzọ ị ma na ị na-alụ dibia na Anambra State be very very careful ọkwọ mgbata nke nka na-abịa sentence na Akwa will set a new precedence to the rest of you ndị a hapụlụ ahapụ

Okongwu dibia because I don't think na m ka na-afụ Ogajiki mana ọ wụrụ Ogajiki na for ndị dịka Okongwu dibia and Ogajiki be very very careful Okongwu dibia je chọọ ife ị ya alụ go and look for something you will do je chọọ ife ị ya alụ ị maghị ife ị ya alụ bịa na ama m ife m ya akụziri gị ama m ife m ya akụziri gị ị ya dị eme genuinely na-enweta ego je chọọ ife ị ya alụ ị ghọtago a chụọ gị na Anambra ị gbanaa Igala land ị na-agbana be ndị Yoruba na ife ife i nweziri tutu kịta ahụ ị je na-enyere ụmụnne anyị aka gị na-ebute arụsị Igala na-ebute arụsị ndị Bendel na-ebunata be anyị be very very careful gọọmenti nwere ike na-ede kịta mana ihe ama mana ịdaghị ha ịdaghị ha ndị mmadụ ewe mmụọ gị amụ ife ịgbanahụrụ na ịshaka mmụọ ọsọ soro udo akụchielu So be very, very careful. Ndị dibia niile nọ na Anambra State, you people should be very careful now. Be very careful on your way of operation. Ị na-amarket ọgwụ n'ihu akwụkwọ mara ụdị ọgwụ ị na-amarket ibobo isi atụ eh, eh, eh, ayakata na ndị otu e, ga-adị tukpuru na nga ọ gwụchakwa ka anyị si wee kwu now the fate of ndị ite ha dị na nke Akwa I pity for them so unfortunately anyị enwekwa so many people now who will be running helter skelter for solution unu ụka na-eju eju ọkwa ife niile a na-eme unu ụka ji eju eju because nke ọkụ ha fugoro na ebe a agharịpụgo ha and then ụfọdụ n'ime ha ebubatana eke n'ụlọ they will now start running around the helter skelter looking for solution they will now run to the church ọkwa n'etu a ka chọọchị si enwe ndị mmadụ before you ị fụ ndị kachiri ụka ntị ụfọdụ n'ime ha atraịchago na all these places ọ ghọ ha ha wee gbakpụtezie n'ụlọ ụka ụlọ ụka na-awụzikwa n'ebe ikpeazụ ha gbatara ka ha bịa ka ha bịa na ezumike ị ghọtago so ọ wụ ụdị ife a kịta jee mara nọmba of ite dọ na nke Akwa ite pekata mpe ọ kara ite 1000 the fate of over 1000 youth rest on the shoulder of one man na-anakpu prison today so Akwa nwa onye Ọba see you after 12 months after 11 months ụfọdụ je chọrọ ife ha ya alụ ndị a na-ehugharị na nke ma ndị a na-eti egwu Akwa onye Ọba oo agụmba ide mmiri he ka ha je chọ ka ha fesie another thing ha ya eme ịghọtago ha deceive go a lot njecha abata organize onwe gị mara ife ihe eji onwe gị eme you do something and earn money honestly and honestly ọkarị ihe etu a i wish you well i love you because you are, you are a vibrant youth ịghọtago and ị dị innovative because ụdị innovation i webata n'ọrụ dibia nwanne nke a karịkwuru mmadụ anị igbo can never in the history of ọrụ nwa dibia they can never forget you because ị kụziri i mepere ha anya ka eji eme iwelu nke arị eme gị iwelu nke arị eme ego ịghọtara ezugo here